Dịka m kwuru na mbụ, mkpụrụ edemede Igbo a dị iri atọ na isii. E kere ya ụzọ atọ. Nke mbụ bụ ụdaume.

nke abụọ bụ mgbochi ume nke atọ bụ myiri ụda ume anyị ga-abịa leba anya na nke mbụ bụ ụda ume ụda ume Igbo dị asatọ ha bụ a e i e o ọ u na ọ e kere ya ụzọ abụọ otu a na otu e otu a ka a na-akpọ ụda ume mfe ebe a na-akpọ otu e ụda ume arụ

otu a ihe bidoro ya bụ a a na-akpọ ya ụda ume mfe n'ihi na mgbe a na-akpọpụta ya anaghị enwe mmetụta ọgan okwu ọ na-adị mfe na mkpọpụta ha bụ ndị a a ị ọ na ụ gị lee anya a ị ọ na ụ mgbe m kpọrọ ha ọnụ m jasara ajasa o nweghị ihe mgbochi ọbụla dị n'ime ya ọ ya e ji kpọọ ya ụda ume mfe nke abụọ bụ ụda ume arọ

o na u e i o na u ọ bụrụ na ị nee anya n'otu a bụ ụdaume arọ mgbe m na-akpọ ha ọ na-anyịtụ arọ n'ọnụ na mkpọpụta e i o u ọ ya mere e ji kpọọ ya ụdaume arọ anyị ga-ejikwa ha mee mkpụrụ okwu ya mere aga m ehicha ihe mbụ m dere ebe a

ị ọ na nke ikpeazụ ya ụ i lee anya atọ ndị a niile bu ntụpọ n'okpuru ha atọ bu mpo- ntụ- ntụpọ ọ ya bụ ndịiche dị na ụdaume mfe na ụdaume arọ mkpụrụ okwu bidoro na a anya aka afọ akwụkwọ akwa anyị ga-akwụsị ebe a nke abụọ mkpụrụ okwu bidoro na ị ịta ịgba ịra ịnya ịnyụ mkpụrụ okwu ndị bidoro na ọ ọsọ ọkwa

mkpụrụ okwu ndị bidoro na ụ ụkwụ ụkwa ụwa

Nke a bụ mkpụrụ okwu ndị bidoro na ụdaume mfe. Anyị ga-elebazi anya na mkpụrụ okwu ndị bidoro na ụdaume arọ.

dịka m kwuru na mbụ anyị ma na ha bụ otu ee ihe bidoro ya bụ e nke abụọ i nke atọ o ebe nke anọ bụ u okwu ndị bidoro na e

elele mkpụrụ okwu ndị bidoro na i ite ikwe ile ire inwe nke ọzọ bụ o okwu okwe okwute okwukwe

ihe ndị a bụ mkpụrụ okwu ndị bidoro na nke mbụ ụdaume mfe nke abụọ ụdaume arụ ihe ọzọ m ga-achọ ka anyị mata bụ o nwere ihe anyị na-akpọ ndakọrịta ụdaume ndakọrịta ụdaume pụtara na ụdaume ndị nọ n'otu otu ga na-agakọta ọnụ n'otu mkpụrụ okwu mana mgbe ụfọdụ ọ naghị adabacha a na-enwe ndagba na mkpụrụ okwu ụfọdụ a na-enwe ndakọrịta ụdaume nke mbụ n'okwu mbite anaghị enwekwa ndakọrịta ụda ume nke abụọ n'okwu ọkpụ ụfọdụ anaghị enwe ndakọrịta ụda ume na aha ndị mmadụ ụfọdụ ọmụmaatụ aga m ehicha ihe ndị a ka m nwee ike dee ihe a m na-ekwu ugbu a

igosi ndakọrịta ụda ume na mkpụrụ okwu ọmụmaatụ nke mbụ

nke atọ akwara nke anọ ekele nke ise anwụrụ gị lee anya ị ga-ahụ na a na a mebere mkpụrụ okwu a si na ụda ume mfe u na e bụ ụda ume arụ a nọkwa ebe a wụ ụda ume mfe e na ebe a bụ ụda ume mfe a na ụ na ebe a bụ ụda ume mfe mana dịka m si kwuo na mbụ mgbe ụfọdụ ndakọrịta ụda ume a anaghị adịkarị anaghị adịkọma na mkpụrụ okwu ụfọdụ ọkachasị mkpụrụ okwu ndị e bitere ebite na mkpụrụ okwu ndị dị ọkpụ ọmụmaatụ

ọmụmaatụ nke mbụ osikapa nke abụọ emena njọ nke atọ akamụ nke anọ ashawo nke ise ugbu a anyị abịala na njedebe n'ihe gbasara ụda ume Igbo anyị ga-abịa lebazi anya na mgbochi ume Igbo ya mere aga m ehicha ihe ndị m dere ebe a ugbu a anyị ga-eleba anya na mgbochi ume Igbo na mbụ ekwuru m na e kere mkpụrụ edemede Igbo ụzọ atọ ụda ume mgbochi ume na myiri ụda ume anyị emechala ihe gbasara ụda ume anyị ga-elebazi anya na nke mgbochi ume Igbo. Mgbochi ume Igbo bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ ndị fọrọnụ ma ọ bụrụ na e wepụcha ụda ume Igbo. Ebe ọ bụ na ụda ume Igbo dị mkpụrụ iri atọ na isii e wepụ ya asatọ, ọ ga-afọzi iri abụọ na asatọ. Ya mere, mgbochi ume Igbo dị iri abụọ na asatọ. a na-akpọ ha mgbochi ume n'ihi na mgbe a na-akpọpụta ha a na-enwe mgbochi na nkuru ume ọ ya mere e ji akpọ ha mgbochi ume Igbo e nwere mgbochi ume igbo ndị bu ntụpọ n'elu ha dị abụọ ha bụ ndị a j na ṅ

anyị ga-elebazi anya na myiri ụda ume Igbo ọ bụ n'ime mgbochi ume ka e nwere myiri ụda ume Igbo myiri ụda ume Igbo dị abụọ m na n Dịka m na-akpọ ha, ị ga-ahụ na ụda ha pụtara apụta karịa mgbochi ume ndị ọzọ. Ọ ya mere e ji kpọọ ya myiri ụdaume mana ọ bụghị ụdaume. Myiri ụdaume Igbo nwere mgbochi ume ndị nwere ike iso ha. mee nwere ndị nwere ike iso ha nee nwekwara ndị nwere ike iso ha ọ bụghị mgbochi ume niile na-esochi ha azụ ọmụmaatụ

mgbochi ume ndị na-eso myiri ụdaume mee bụ ndị a

kpe pe me vi wi na yi mgbochi ume ndị na-eso myiri ụdaume mee bụ ndị a n'ebe a ha dị itoolu aga m eji ha mee mkpụrụ okwu

ihe a bụ mmebe mkpụrụ okwu mgbochi ume ndị na-eso myiri ụdaume mee aga m ehicha ya ka m nwee ike mekwa mkpụrụ okwu ndị ihe na-ebido ya bụ myiri ụdaume nee

mkpụrụ edemede ndị na-eso nị bụ ndị a

Ndị a bụ mkpụrụ edemede ndị na-eso myiri ụda ume nee. Aga m ejikwa ụfọdụ n'ime ha mee mkpụrụ okwu. Ọmụmaatụ,

nke mbụ chi ncha nke abụọ dị nda nke atọ gị ngaji nke anọ ghee

nhọcha nke asaa jee njedebe nke asatọ ke nkọcha nke itoolu kwee nkwe nke iri lee nlogha nke iri na otu nee nne nke iri na abụọ

iri na atọ ny nnyocha nke iri na anọ r nracha nke iri na ise s nsọ iri na isii t nte nke iri na asaa z nzacha gị lee anya anyị ewerela mkpụrụ edemede ndị a na-eso myiri ụda ume n mee mkpụrụ okwu dịgasị iche iche. Nke ọzọ bụ stop it. Okay. o nwere ihe dị mkpa na m ga-ekwurịrị ebe a mgbe ọbụla m na n na-esochi onwe ha anya ọ dị mkpa ka anyị mata na m ma ọ bụ n nke mbụ na-arụ ọrụ dịka myiri ụda ume ebe m ma ọ bụ n nke na-eso ya na-arụ ọrụ dịka mgbochi ume site na ihe ọmụmụ a nke ụbọchị taa anyị abịala na mmechi ihe ọmụmụ nke izu ụka nke mbụ ama m na unu ndị na-ege m ntị mụtara ihe na ihe ndị a e kuziri n'ụbọchị taa ama m na unu ga-enwekwa ike zaa ajụjụ ụfọdụ ga-esi n'isiokwu a wee pụta